oke nwa na-eru eru na China wee chie m echichi kedu ụdị echichi ndị Igbo gbakọtara aka na China wee chieri m uwe odogwu echiri m eze ndị omenala ndị Igbo na na Asia niile kedu ụdị onye chiri m ya igwe Talk and Do wụ igwe chiri m ya eze ndị igbo na china wụ ibe chiri m ya ọnwụ eme m echeta ebebe na Talk and Do anwụgo igwe chiri m echichi ode ode ka igbo na-etu me mama natarue na ala igbo be anyị eze ndị igbo na Mushin wee nebe ode jimjim o nechaa o wee tue m mba na-abara agụ echichi eze ndị igbo na Mushin jeru chie m wụ odogwu ngwa nwa mmụọ na-akpa ya ka ọkwa echichi echiri m nwa mmụọ na-akpa ya ka ọkwa echichi echiri m oje mba enwe ilo ode jimjim ọkwa njirimara odogwu ọkwa ya bụ echichi echiri m oke nwa genu ntị ka unu nụlụ ibe m ji bụrụ eze mbem ka m kọwaa

oje mba enwe ilo n'ome ekwere ome eze mbem ka e turu m n'Asaba odogwu o ngwa na elu ibe m ji bụrụ eze mbem ka m na-akọwa ejere m na china rue obi ego obi ego nnewi odogwu kpatara ego na na china wee binie wee duru m garube Asia niile na ovu ovu mbem wụ ibe matara ya na o tụgidere m dollar ike gwụ o oke nwa na abata m Malaysia ụzụ tụwa oke nwa abatara m London ụzụ tụwa oke nwa abatara m Malaysia ụzụ tụwa abatara m America ụzụ tụwa oke nwa ejere m bata na dubai odogwu be anyị kpọrọ m ruo na dubai emegide nganga ike gwụ ọnwa ọnwa n'Enugwu ukwu o megidere mmemme na dubai ike gwụ kedụ onye kpọrọ m je oke nwa dị na dubai odogwu uche be anyị nwa Aguluzigbo n'ibe m onye ọ kpọrọ m

ka m kọọrọ unu akụkọ ugo ka chineke bịara nebe anya nechaa anya kpọọ ugo ugo zaa o bịalụ sị ugo na ya ji eme ya eze nnụnụ n'ezie ugo nebe chukwu anya sị chukwu na ya kwere ekwe ọkwa ji eme ya eze nnụnụ e chukwu kwe ya n'isi ọ sị chukwu ị ma ka i ji esi mee m eze nnụnụ chukwu ọ bụrụ na m bịa ụwa ka m jie m oji m pụta ụwa ka m jie m oji ka anụ ndị ọzọ na-efe efe n'elu anya anya ụfụ anụ anya ụfụ anụ na-atụgbu anụ ndị ọzọ ri ka ba hapụ ịma na ugo abịa n'ụwa bịa mee m ka m jie m oji mana o ruzie mgbe mbọ m ji aka aka nku m aka chakee m a marụ na m bụ ugo mgbe ike ọgụ ji adị m ojuje otu anwa ka chukwu siri were mee a mụzie ugo ga-eji oji a mụ ugo ga-eji oji o ruo mgbe nku ya ji aka mbọ ya aka aka mgbe ike ọgụ ji adị ya nwa odogwu ụwa amarụ na ugo apụtago ugo ji wee dị mma nnene nya ka nji bụlụ eze mbem odogwu na mbem bidoro na nwa na mbem bidoro na nwa mana amagidere m mbem nwa na ala igbo be anyị ọ dị ka mbem abụghị ibe m were jebe obodo oyibo wee si n'obodo oyibo tifuru mbem ka aṅụ mmiri ezobekwa n'obodo oyibo mbem wee bido ịga ya wee natabazịa n'igbo be anyị wee bata ruo n'ala igbo be anyị ndị mere m egwu wee karịa ndị igbo be anyị ndị ọgaranya ndị echichi ndị mere m egwu wee karịa mbem ugwu ngwọrọ mbem wụ ibe siri ike nya ka nji bụrụ eze mbem ka nza o nwere onye na-ama mbem pụtanụ ka anyị kwuo nene ka ọ gwa m obodo o jegwolu nata mbem siri ike mbem dị ụtọ ọmụma onye mbem mara amara na ejilọ mbem achọ okwu mbem wụ ibe eji agọzi ụwa agọzi oje mba enwe ilo nya ka nji bụlụ eze mbem abụọ nya ka nji bụlụ eze mbem abụọ ụnụ ama ka mbem nwa siri bido nkụ ka njere ka mkpa mụ nkụ kpachaa nkụ na-apụta na nkụ njere kpa nene anya n'azụ o nwere ụgbọ ọgbọ agadi nwaanyị ka ọ nọ n'azụ m uwe ọgbọ agadi nwaanyị ka ọ nọ n'azụ m

nna amụ ya amụ ha mụọ nwa ka nna mụ ha anya n'azụ mama bụzi mama mana nkụ m butọrọ m n'isi oje mba enwe ilo mbụba dike nwa janụ mbụba dike nwa janụ ekene ka mụ buru kenebe ndị igbo be anyị ndị mere m egwu na mbem mbem bụ ahịa o ndị mere m egwu na mbem mbem nwa ya ma si ejina mbem achọ okwu ma onye amapụtana si ka o kwuchielu odejinji mezie ma onye amapụtana si ka o mee ka ode siri were mee ma onye amapụtana si ka o kwue ka odeji si siri kwu onye amapụtana si ka o yibe ka ode si siri maka gịnịzi onye bịara ụwa bịa n'ike ọ ja-ana ya na mmụọ ike so ja-ana onye bịara ụwa bịa n'ụwa n'udo ọ ja-ana ya na mmụọ udo so ja-ana abịara m ụwa n'udo mụ na mmụọ udo so ja-ana onye chene m ka o gbue oje mba enwe ilo kịtịkpa gbara enwe n'ọla mbụ ọgba nta gbara enwe n'ụla mbọ ịgbawu enwe n'ụla mbọ ruo na chi ogbugbu ijila aka na abọ nhacha udu akọ mmiri udu akọ mmiri nke edobere n'anwụ mmiri eji akọkwa n'ime ka mmara oje mba dike odogwu mere m egwu odogwu mere odejinji m egwu odogwu nyere m igba nye m egwu ekpiri si m gaba n'ihu ejire m obiego na nnewi odogwu nyere m igba nye egwu ekpiri ọnụ m ekene na obiego obiego na inyere m igba nye m egwu ekpiri si m gaba n'ihu na o nwere mgbe o ji rue moto apakijue be m unu apakijue be m amụma ahụ i buru emebegwo oje mba dike teghete oje mba dike chukwu kezi udobi ọnwa

kedu onye m ma-agụwa hapụzi ibe ya na ndị m ma-akpọ akpọ karịrị akarị ejem akpọba ọnwa n'isi agụ ejem akpọba na onye ejem akpọba Ibeto Nnewi ka m maruo ka ọ bụzi na Capital Oil odogwuo sinetọ anyị next gọvanọ anyị ya-enwe odogwu biri m Formatic n'aka ejem akpọbanụ na onye Chukwukezie Udobi oke nwa were chị key oke nwa were chị key Lexus delu m n'aka sị m je buru ụgbọ ka m gbaba n'ezie n'obi be m na ụgbọ ejugwo be m oke nwa na-ede mmanwụ ndị igbo be anyị ndị na-emere Odejimjim ive na ọ bụrụ na m kpọbacha unu n'ovu n'ovu chi ejie chi evo eje m akpọ na onye ka m kpe oke nwanne m ka m kpe oke nwanne m kpọrọ m jee Dubai igbuwe m ichi obodo nine na m nwere nwanne uche ume mmadụ ka oke mmadụ na dubai odogwu dike teghete ọnụ m ekene ngị kpọrọ m je vụ Timi Frank odogwuo Timi Frank memeze wee mee m ịgba n'egwu ekpiri eje m agụba Timi Frank odogwu dike teghete na m tị na ndụ ya ya-adị ndị mere m ịgba m eme egwu ekpiri chiko be anyị chiko n'Adazi Ana mmanwụ eze anyị ye eze anyị n'Adazi Ana odogwu dike teghete ngị mere m ọgaranya m vụ n'anya eje m akpọba na onye ide ide Akwaeze ide ide ọgaranya mere m ihe m bụ ọgaranya ji pounds sa m ahụ ọsọ gbaa ide ide Akwaeze oke nwa ide na ndụ gị ya-adị ka m buru unu jee n'Izuogu wee ka m buru unu jee n'Izuogu wee arụsị china arụsị china arụsị china Brooklyn International odogwuo arụsị China eze ụmụ okorobịa gba gburugburu n'Igbo niile o ji ego eme nke odogwu nwoke teghete onye jiri evi iri na ịsatọ wee kwa nna ya kwaba kwacha were ịnyịnya gbaa ya aka ogogo ịgba mmanwụ ogogo ndị merụ m egwu karịrị akarị ejem akpọba onye ghara onye onye ka m ma-akpọrọ were ghara ibe ya ka m kpọba ndị odogwu ndị odogwu ka ọ dịo maka na ọ bụrụ na m kpọcha unu niile

nwa a mụrụ n'obi ike nwa jere n'okwu ajọ ọbịa were aka ekpe tigbu agụ a na-ekwu ka na-ekwu o jiri mma gbuo enyi a na-ekwu ka na-ekwu ọzọdagụ ihe ukwu n'isi mbụba dike teghete ọkwa mụ ọkwa mụ ọkwa mụ ọkwa mụ o ọkwa mụ o ọkwa mụ ka Igbo na-eti ụda